Tabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mtsikana amene amatchedwa Maria komanso Junior. Anthuwa anali mu chikondi ndipo anthuwa amachokera ku Malawi. Ananena zoti dera lake ndisatchule ndiye sinditchula dera lawo. Maria ndi Junior anali mu chikondi, amakhala limodzi, china chilichonse chinali bwino mu chaka cha 2021. Mu chaka cha 2023. Maria adayamba kumva mphekesera kuti Junior afuna kukwatira ndi mkazi wina. Atapita kwa Junior anamufunsa Junior ndipo Junior anavomera. Ananena kuti eya ndifuna kukwatira mkazi wina koma ine si cholinga changa. Ndi cholinga cha makolo anga ndi amene asankha mkaziyo. Kenako Maria anamufunsa Junior mesa unkanena kuti uzandikwatira ineyo komanso unandilonjeza zambirimbiri bwanji sukufuna kukwaniritsa? Junior anayankha kuti ineyo ngati makolo anga apanga chiganizo. Palibenso chimene ndingachite fa china chilichonse ndimamvera makolo anga. Ndiye ngati asankha mkazi, ineyo palibe imene ngapange. Kenako Maria anati okay chabwino. Anapita kwawo. Atapita kwawo anayambokhala maganizo mpakana depression inam'bandula. Zotsatira zake anayambopanga zinthu zobalalika, mutu unasiya kugwira. Wakhala apanga zimene zija kwa nthawi yaitali ee mu chaka cha 2023 ija. Uku Junior apanga mapulogalamu ake a ukwati. Mu September pa 28 September Junior adakwatira ndi mkazi wina uja. Sankamuimbiranso foni Maria olo kumtumizira ka text sankapanga zimenezo. Anangomuiwaliratu ngati kuti sakumudziwa. Zotsatira zake Maria uku ndi depression zotsatira zake Maria adamwalira. Adachita kuzipha. chifukwa cha depression uku a Junior samaziwa china chilichonse amakhala ndi mkazi wawo ntchito Junior idamuthera komanso mkazi uja amakanika kubereka amakhalira kuyambana kumenyana daily mu banja mwawo munalibe mtendere nde mu chaka cha 2025 Junior anaona kuti akuvutika kwambiri anapita kwa makolo ake kukafotokozera koma makolo ake anamuuza kuti banjali sungathetse mova mkazi ameneyo ndi mwana wa mzanga Nde apapa tingopeza njira kuti chupangisa banja lanu kuti lizivuta ndi chani? Anapita kwa abusa. Atapita kwa abusa kuja, mbusa uja anamuuza Junior kuti, Iweyo unamkhumudwisa munthu wina wake. Mkazi uja anamuuza kuti, Inuyo mayi munatenga chinthu chimene chisali chanu. Nde ndizovuta kuti chikhale chanu. Munatenga chinthu chamwini. Inuyo a Junior ngati mufuna kuti banja lanuli liyende bwino mukampepese munthu amene munamulakwira. Kenako Junior anali odabwa aah ndinamulakwiranso ndani? Atakumbukira anazindikira kuti mwina ndi Maria. Atapita kwa Maria, Maria uja sanampeze. Atafunsa mayi ake, mayi ake sanamuuze chilungamo kuti Maria adamwalira mm anangomuuza kuti Maria adapita ku Joni nde anakhala eeh! mu chaka cha 2025 kudikilira kuti mwina Maria abwera koma amapitabe kwa Maria kuja kukafunsa number yake samamupasa ndiye dzana anapitaso mwachizolowezi kwa Maria kuja kukafunsa mayi ake aja anatopa naye Junior adangomuuza chilungamo kuti utamusiya mwana wanga mwana wanga adazipha chifukwa cha iweyo zotsatira zake Junior adayamba kulira adawapepesa mayi ake a Maria anapitanso pa mtumbira pa Maria kukapepesa panopa sitikudziwa zoti zinthu zambokhala bwanji koma imeneyi ndi nkhani ya Junior watibweretsera ndi Junior yo ndi cholinga choti anthu ena ake mutengepo phunziro akuluakulu nthawi zina zake ndi bwino kumamuuza munthu ngati simunamukonde kumufotokozera modekha bwinobwino kuti avetsetse kaya mwathetsa chibwenzi koma mudziwa zoti munthu uja sakuvetsetsa ndi bwino kukhala naye limodzi kumamuimbira foni uli bwanji izi ndi izi ndimangopanga check zimenezoso zimathandiza kuti munthu uja azitha kukuvetsetsa kuti munthuyi ngakhale ndasiyana naye komabe akundionesera chikondi choti muziwe ndi ichi palibe tchimo lina lililonse limene udzapalamule ndikudutsa opanda kulandira chilango ngati wapanga tchimo ukuyenera ulandire chilango zilibe ntchito zoti lero kapena mmawa koma nthawi ina iliyonse uzalandira chilango ndipo malemba amatero ndi akuluakulu sibwino kumakhumudwisa anthu lekani zimenezo ngati muthesa chibwenzi osampanga munthu uja kukhala mdani wanu mwathesa chibwenzi komabe khala ndi nthawi yomuimbirako foni munthu uja uli bwanji kumapanga cheki aya ndimangofuna kuva mawu ako kuti upeza bwanji zimene zija zimamulimbisa mtima iye kuti amakhala ndi hope kuti mwina mkuluyu atha kuzabwera tsiku lina lake kwa ine ndi amakhala ndi hope Ndiye masiku akamapita amakhala akulimba mtima osangolekana ndi munthu chonchi aa. Ngati mufuna kusiyana ndi munthu kumasiyana naye pang'onopang'ono.